hali bi ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an minnu b'a la k'a ka jɛmukan lagɛ dɔnni so bi ko kura an ni jiri karamɔgɔ adama daw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnni so fayida gɛrɛgɛrɛ jiri kan adama daw i bisimila alihamdulilayi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da ala taala min ye an kɛ maliyɛn ye mhm. ka tila ka hakili d'an ma mhm. ka tila k'a fɔ an ye ko an ka kɛ an ka jamana fɛ jamana kanu mhm. o yɛrɛ fana ye ala bato dɔ ye i y'a faamu adamaden i mana kɛ cogo cogo kodɔnna bɛɛ bɛnna a kan ko maa t'i i faso yira ni numan bolo ye tiɲɛ tɛ ɔ a ka di adama daw ye adamaden o adamaden bɛ ne lamɛn tanke n'i kɔni dara ala la a kɛ o ala kelen kama i ka adama daw ka yiri kɛ adama daw ma ci adama daw tɛ kira ye adama daw wulila ka don diɲɛ kɔnɔ ka yiri sɛbɛkɔrɔ kalan a dɔnbaga sɛbɛ sɛbɛw de bolo o de kosɔn n y'a fɔ n ko ala kana fɛn di ne ma ne kelen bɛ min dun ne ni diɲɛ ka jɛ a ra o de ka di ne ye ne balimakɛ a bɛ fɔ nin ma ko baro yanni an ka baro fɔ an bɛna a nafa yɔrɔ dɔ fɔ mɛ ale baro in tɛ taa fo i k'o fara a kan mɛ o ti yan o ye fɛn fasɔn jumɛn o fana ye yiri dɔ de ye a bɛ fɔ o de ma ko jilankɔku ni ngɔku falenna ale bɛ den kɛ i b'a den bɔ ka na baro den bɔ paseke ne ɲɛ b'a la mɔgɔ caman furu bɛ ka sa u bɛ ka jigin musow la ka sɔrɔ pɔrɔbulɛmu dɔw bɛ cɛw yɛrɛ kan f'an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye i y'a faamu ala taala ko maa bi nkalon tigɛ ka furu dilan nka maa tɛ tiɲɛ fɔ ka furu sa dɛ dɔnki o de kosɔn an bɛna nin di adamadenw ma u k'a kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ ne balimakɛ Mhm. ni maa minnu bɛ yen Mhm. ko i ka lawaji ka dɔgɔ Mm. ni maa minnu bɛ yen Mhm. ko dɔgɔtɔrɔw ko Mhm. ko denkisɛ t'i la Mhm. i b'a fɔ k'u ka don i ka paji kɔnɔ Mhm. ko adama daw ka kumakan dɔ bɛ yen Mhm. k'u ka taa jilankɔku den bɔ Mhm. n'u ye ngɔku den bɔ Mhm. u bɛna baro den bɔ ka fara a kan Mm. ka nin yiri fila in fara ɲɔgɔn na Mhm. ka taa susu Mhm. k'a da tile la n'a jara u b'a susu k'a mugu bɔ ko adama daw ko kalo kelen tɛ dɛ mhm. kalo fila tɛ dɛ mhm. tile wolonwula sigiyɔrɔma saba tile mugan ni kelen a tigi ka to k'a don kafe la a bɛ don seri la mhm. a bɛ don dumuni bɛɛ la k'a dun n'a ye tile mugan ni kelen sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kelen min ko ko denkisɛ t'a la ko a ka taa o dɔgɔtɔrɔkɛ fɛ o dɔgɔtɔrɔkɛ b'a fɔ a ye ko den b'a la. jumɛn de b'o kɛ ni yiri tɛ jumɛn de b'o kɛ ni yiri tɛ yiri de ma dɔn an ka jija an ka yiri dɔn ni yiri dɔnna fadenya tɛ yen ni yiri dɔnna banajugu tɛ yen ni yiri dɔnna kamanagan tɛ yen i ma ne ya san waati bɛɛ ne nisɔn ka di yiri de b'o kɛ o ne balimakɛ ni mɔgɔ min ka bon kɔnɔfuru ka bon i yɛrɛ siranna tansiyɔn de bɛ na i minɛ wa walima kɛn ka ca i bɛ na i bɛ baro lili bɔ n'i y'a lili bɔ i bɛ t'a tigɛ tigɛ k'a kɛ bidɔn kɔnɔ ka jija ka lemurukumuni camanba ɲini k'a tigɛ tigɛ tigɛ k'a kɛ bidɔn kɔnɔ ka ji k'a ra ne balimakɛ e b'a fɔ i bɛ pasa wa ne ka nimoro di nin yɔrɔ in na i k'a f'u ye ko adama daw ko tile tan ni naani de bɛ mɔgɔba bolo hey. maa min ka bon tile tan ni naani de b'i bolo i bi pasa mɔgɔ min kɔnɔfuru ka bon tile tan ni naani de b'i bolo kɔnɔfuru bɛ ci hey.
oh, nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in na an b'a ɲini aw fɛ a ye jiri karamɔgɔ adama daw ka nɛgɛjuru sira ta an ka ja duguma o tuma an ka taa i y'a faamu o kɔ tɛmɛnen kɔ baro n bɛna di gɛrɛsɛgɛ kan ne balimakɛ a ye yiri kɛ sa a y'a kɛ aw bɔkolo kama a ye kɛ yiri fɛ baro nin tɛ baro yan nin tɛ sunsunfin yan ani mande sunsun ne b'a fɔ ni yiri ne ma ko kunun bi ani sini ne b'a fɔ yiri min ma ko kunun ni bi ni sini dɛ o de ye baro sunsunfin mande sunsun i bɛ baro bɔ kuru saba ka mande sunsun bɔ kuru saba ka sunsunfin bɔ kuru saba a kɛra joli ye kuru kɔnɔntɔn tɛ wo joli bɛ adamaden la wo kɔnɔntɔn tɛ an ka farafinna yan ou bien an ka mali kɔnɔ an girinna fɛn min na n'o ye an ka dunta o ye malo de ye i bɛ malo koji k'a la hali ni diɲɛ wari tɔ tora kɛmɛ n'i ye nin yiri in ko ka tile kɔnɔntɔn sɔrɔ ni diɲɛ nafolo tɔ ye kɛmɛ ala taala b'o kɛmɛ kelen d'i ma peut-être t'a la yiri don ne balimakɛ lawakoru an ka yiri kɛ hey peut-être bɛ turabu la peut-être bɛ ala tɔgɔ la peut-être bɛ cɛ bi saba la peut-être tɛ yiri la i ni yiri masa ma bɛn n'i ni yiri dɔnna bɛnna cogo cogo o don de e b'a fɔ jaa e bɛ ka e yɛrɛ sɛgɛn a dɔnbaga lakika voilà hey y'a faamu dɔnni so yiri ɲɔgɔn tɛ yen ne adama daw filɛ ala taala sɔnna muso min bɛ ne bolo tellement ne bɛ yiri dɔn ne ka muso ma deli ka jigin dɔgɔtɔrɔso ko wulu kan ka kɛ gindo ko ye ee ne balimakɛ degun de bɛ na ne bɛ taa o ne bɛ taa dɔgɔtɔrɔ ta pour que ne ka wolo sɛbɛn de sɔrɔ jɔni tɛ e n ka cɛ fɛn bɛɛ bɛ yiri la an ka cɛkɔrɔba y'o fɔ an ye fɛn bɛɛ de bɛ yiri la yiri bɛ yiri la ni ne y'a bɔ k'a d'i ma n'e muso lajɔra su in na a bɛ jigin su in na a dan ye k'a dɔn k'a fɔ muso kɔnɔ sera dɔrɔn bi yiri kɛ dɔrɔn a b'a yɛrɛ sɔrɔ hali a tɛ gɛlɛya jɔnni ko yiri tɛ tiɲɛ yiri ɲɔgɔn tɛ yen an ka kɛ yiri fɛ o la an ka ko caman bɛ ɲɛ sɔrɔ an bolo nka n'an ye fɛn bɛɛ kɛ nasi min ye n'an ye fɛn bɛɛ kɛ sɛbɛn dulon ye ka yiri yɛrɛ to yen dɔn ninnu bɛɛ fa ye yiri ye misala sisan misala ne adama bɛ jama o jamana dɔ de ma taa dɔ de dɔ de ma ne bange wa o don ɔ yanni i k'a fɔ adama a bɔra min ba ni fa wala ni mɔgɔ min ɲinɛna a masaw kɔ i ka laban bɛ cogo di Wallahi, wallahi, wallahi.
a bɛ i n'a fɔ so so mana ɲɛ cogo cogo soubassement don soubassement don ni soubassement tɛ yen fini foyi tɛ yen banna ɔ dɔnni bɛɛ lajɛlen fa de ye yiri ye turabutigi i mako bɛ yiri la cɛ bi sabatigi i mako bɛ yiri la ala tɔgɔtigi i mako bɛ yiri la mais yiri mako tɛ nin si la ninnu mako bɛ yiri la kabini yiri tɛna dɔn k'a fɔ fɛnw fa de y'ale ya ɔ an ka jija an ka n'i y'a ye mɔgɔ tigɛra dɔn na mɔgɔw ne balimaw a ye tigɛ dɔn na dɛ walayi n'aw ma tigɛ dɔn na dɔnnikɛlaw b'aw ma wari dun ka tila ka a ye tigɛ la a ye yiri ko ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ ka cɛsiri banna foyi tɛ yen kɔfɛ gɛrɛsɛgɛ furakɛ ka cɛsiri sɛbɛntigi ka sɛbɛn to a bolo yen eh. nasitigi ka nasi eh. to a bolo yen eh. yiri ko i ka yiri tigi ɲini ka gɛrɛsɛgɛ yiri bɔ k'a d'i ma i k'i ko i k'a min i ka cɛsiri c'est fini foyi a banna bon bi ta in na an bɛ nin bi ta in jɔ yan nɔ an b'a ɲini aw fɛ n'an mago bɛ jiri karamɔgɔ adama dɔ ka nɛgɛjuru sira la an y'a ta an ka ja duguma bi an ka jamukan kɛnɛ kan dɔnniso an b'a fɔ aw k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan merci beaucoup